an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na i k'a dɔn k'a fɔ aw denkɛ o ni aw balimakɛ de don n'o ye abubakari sidik ka bɔ mali la bamakɔ komi tura an sigiyɔrɔ bɛnnen don kati zirakɔrɔ de ma kati zirakɔrɔ an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen o n'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen farafinna ani farajɛla bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ dan tɛ foli min na donc bisimila aw yɛrɛ nana kun min na i bɛ se k'i da don a la i b'a baara ci an nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ne nana sogo kɔrɔ ɲininkali de la sogo i n'a fɔ cogo di i n'a fɔ ni mɔgɔ min sogora banakɔtaga la ni mɔgɔ min sogora banakɔtaga la caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ sogo banakɔtaga la i n'a fɔ u nɔrɔmalen don a la dɔw yɛrɛ bɛ ka sogo k'u bɛ ka taa banakɔtaga la donc o sogo sugu jumɛn de don bari sogo filɛ sogo bɛ kɔrɔ caman yira dɛ sogo kɛcogo tɛ kelen ye n'o tɛ adamaden n'i sogora banakɔtaga yɛrɛ la k'i bɛ ka banakɔtaga kɛ sogo la n balimakɛ n balimamuso donc o yiriw filɛ nin ye sabu sogo bɛɛ n'a yiri don sogo bɛɛ n'a sarakati de don n'i sogora min na n'i y'a sarakati bɔ i b'a hɛrɛ sɔrɔ sabu mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ sogo kɔrɔ fɔ u t'a sarakati dɔn dɔw bɛ yen u bɛ sogo sogo mana f'u ye u bi sogo yɛrɛ sarakati dɔn u b'a yiri dɔn sabu sogo dɔnbaga ka ca mais a sarakati bɔbaga ka dɔgɔ mun b'a sarakati dɔn bon dɔw bɛ sarakati yɛrɛ bi bɔ don dɔw la u t'a bɔ don dɔn sarakati bɛɛ n'a bɔ don don sarakati bɛɛ n'a kɛcogo don sogo bɛɛ n'a sarakati fɛnɛ don ni sogo kɛra cogo min na donc i b'a sarakati bɔ ten donc i b'a a jaabi sɔrɔ n'o tɛ sogo ti fɛn gansan dɛ sogo ye fɛn ba de ye ɲɛ bɛ kira fɛn o fɛn na nabi ɲuman fɛn o fɛn ala b'u bɛɛ la kibaruya sogo de la nabila yusuf caman bɛ yen u b'a kibaruya dɔn ala y'ale ka kibaruya caman bɛ yen a facɛ n'o sogora la ko suruku ko dɔw bɛna t'a bila dingɛ na ko suruku b'a minɛ donc o sogo yirala ale la donc sogo tɛ fɛn gansan ye masakɛ yɛrɛ sogora o y'a nabila yusufu wele ni yusufu y'a ka sogo kɔrɔ fɔ donc fɛn mun bɛ yen ni somaw dɛsɛra k'a fɔ nabila yusufu y'a fɔ sogo ti fɛn gansan ye kiraba caman bɛ yen ayuba ale de sogora nabila yusufu la k'a fɔ ko u bɛna min k'a la donc ale sogora o bɛɛ la a bɛɛ yirala a la sogo ti fɛn gansan ye mɔgɔba fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ sogo u ka ko bɛ yir'u la i ye maaba ye o i tɛ maaba ye o i bɛ fɛn dɔn o i tɛ fɛn dɔn o i bɛ sogo sogo i ka sogo fɛn o fɛn kan k'i sɔrɔ a bɛɛ bɛ yir'i la sogo la n balimakɛ n balimamuso adamaden fɛn o fɛn kan k'i sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ walahi i bɛ sogo a bɛ yir'i la fɛn min kan k'i sɔrɔ sini sogo la a bɛ yir'i la i b'a fɔ ko n t'a dɔn nin fɛn o fɛn kan k'i sɔrɔ san kɔnɔ hali adamaden n'i bɛ sa walahi a bɛ yir'i la sogo kɔnɔ k'a fɔ ko n tɛ tɛmɛ nin don kan fiyewu a bɛ yir'i la sogo kɔnɔ k'a fɔ ko nin san in kɔnɔ n tɛ tɛmɛ nin san in tɛ tɛmɛ fiyewu n'i ma sa sogo kɔnɔ a bɛ yir'i la k'a fɔ ko nin hɛrɛba in kunbɛn kan nin san in kɔnɔ ubiyɛn sini n ka ɲi ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ ubiyɛn nin kalo in na n ka ɲi ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ kalo min bi da o kan n ka ɲi ka hɛrɛ dɔ sɔrɔ a bi yir'i la sogo kɔnɔ k'a fɔ ko nin san bi ban gɛlɛya kɔnɔ n bi nin san bɛɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ a bi yir'i la sogo la k'a fɔ ko n ka ɲi ka den sɔrɔ walahi a bɛɛ bɛ yir'i la sogo kɔnɔ dɔw bɛ yen u b'u sen don denko la ka dɛsɛ k'u bolo don denko la ka dɛsɛ u t'a sɔrɔ sogo la a bɛ yir'i la mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u garisigɛ jalen don u garisigɛ ka gɛlɛn u ka garisigɛ ko ka gɛlɛn bani walahi i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen u ka fɛn bɛ kɛ sababu u ka gɛlɛya bɛ wuli ka b'u kan a bɛɛ lajɛlen bɛ yir'u la sogo la mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka hɛrɛ datugulen don fɛn b'a to hɛrɛ bɛ dayɛlɛ a bɛ yir'u la sogo kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ gɛlɛya bilen dan bɛ u gɛlɛya tan ni fila yɛrɛ b'u kan walahi fɛn min b'a to gɛlɛya bɛ wuli ka b'u kan a bɛ yir'u la sogo kɔnɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ nafoloba b'u kun u ka nafolo bɛ tiɲɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ wariba kun b'u bolo u ka wari bɛ tiɲɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen u tun bɛ baarada dɔ la u gɛnna ka bɔ baarada la mɛ sogo kɔnɔ a bɛ yir'u la ni sarakati in bɔ ubiyɛn ni sogo in a kɔrɔ ye nin n'i y'a sogo sarakati bɔ i ka hɛrɛ sogo hɛrɛ de bɛ s'i ma sabu fɛn o fɛn kan k'i sɔrɔ fɛn fɛn kan k'i sɔrɔ a bɛɛ bɛ yir'i ka sogo la n'i y'a sarakati bɔ a bɛ kɛ o de ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ sabu dɔnnibaaw yɛrɛ bɛ yen min sigilen don sogo kɔrɔfɔ yɛrɛ kan mun b'a dɔn wulibaliw bɛ yen tarafata ayiniw bɛ yen o de kama adamaden n'i sogora n'i sogora e ala ne tɛ sa ne to yen karamɔgɔba min bɛ aw ka sigida la n'i dalen b'a la wuli ka s'a ma i k'i ka sogo ɲɛfɔ a ɲɛna a b'i ka sogo kɔrɔ lajɛ a b'a sarakati lajɛ k'a f'i ɲɛna sabu mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ nin kɛ ko u bolo ko nin wari ɲini kan wari ɲini kan tɛ dɛ i kana na ne i b'a wala i b'a mɔgɔ caman bɛ ka weleli kɛ k'u ka hakɛ to fɔlɔ kuwa komi an bɛ dirɛti la don o la o de kama mɔgɔw caman bɛ yen u bɛ tile ka ne wele sugoko la ni min y'i wele u b'a fɔ ko n sugora na n sugora na caman bɛ yen u t'u ka yiri dɔn n'i b'a fɛ k'i ka sugo yiri ɲini k'a dɔn n wele n ka telefɔni nimoro la sisan n kalila ala la n'i y'a min f'i ɲɛna yiriko kan n'i y'a min f'i ɲɛna i ka sogo sarakati kan tɔmi don wulibali don a tɛ kɔrɔbɔ fiyewu i b'a kɛ i b'a jɔyɔrɔ ye u ma ne to yen sa taa karamɔgɔ dɔ fɛ yen kana na ne fɛ yen kana baara yɛrɛ kɛ ne bolo kana ne wele yɛrɛ ne mago foyi t'i ka weleli la ne jigi t'i kan i y'a faamu taa karamɔgɔ min b'i yɛrɛ fɛ yen i dan bɛ karamɔgɔ min na n'i sugora a kɛ ala ye a kɛ kira ye wuli ka s'a fɛ yen a k'i ka sogo kɔrɔ lajɛ sabu adamadenw bɛ ka sogo de to yen sogo tɛ fɛn gansan ye sogo tɛ fɛn gansan ye walahi sogo tɛ fɛn gansan ye o de la an balimakɛ wulila ka s'an ma ko n'i sugora banakɔtaga la n'i sugora bo la n'i sugora bo la n kalila ala la nkunjɛ filɛ nin ye nkunjɛ musoman bɛ nkunjɛ cɛman bɛ sabu nkunjɛ cɛman bɛ i b'a sɔrɔ ale den den kalajan de den kalajan don bɔn nkunjɛ musoman bɛ ale den den kurulenni fɔ fɛn ɲɛnamaniw bɛ to ka y'a kɔnɔ fɛn misɛn misɛnnin finmaniw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ bɔn ni e ye cɛ n'i sugora banakɔtaga la n balimakɛ a bɛ hɛrɛ de kofɔ a bi hɛrɛ kofɔ a bi nafolotigiya de kofɔ a bi garisigɛ de kofɔ n'i y'a sarakati bɔ dɛ n'i y'a sarakati bɔ i b'a sɔrɔ mɛ n'i ma sarakati bɔ n balimakɛ n balimamuso n'i m'a sɔrɔ a kana k'i i kana fɔ ko ne y'a fɔ k'i k'i sogora la k'a fɔ ko k'e sogora la dɔrɔn k'i bɛna sɔrɔ n'i ma sarakati bɔ min ye dɛ a sarakati walahi n balimakɛ n balimamuso a sarakati bi bɔ ni nkunjɛ de ye ni e ye muso ye Nkunjɛ musoman i b'o kuru i b'o kuru naani ɲini n'i y'a kuru naani ɲini walahi i jilaja i bɛ alifatiya sɛbɛn siɲɛ siɲɛ wolonfila n'i ye muso ye dɛ i bɛ alifatiya sɛbɛn siɲɛ wolonfila de dɔnku n'i ye alifatiya sɛbɛn siɲɛ wolonfila i bɛ nkunjɛ kuru naani ɲini n'i ye nkunjɛ kuru naani ɲini dɔnku i b'a tobi n'i y'a tobi daga kɔnɔ i b'a ji sɛɛnɛ dɔnku k'a ni alifatiya siɲɛ wolonfila sɛbɛnnen i b'o nasi bɔ ka fara kan t'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ k'i ko n'a ye n balimamuso walahi n kalila ala ka kuranɛ bonya na i bi ala jɔyɔrɔ sɔrɔ a la a ma se ne yɛrɛ ka n kali yɛrɛ i dara la i b'a kɛ n'i ma da la k'a to yen e moriya de y'o taa ka na tɛ o sabu adamadenw filɛ mɔgɔ caman bɛ u dan tɛ ko la n'i ma da ko la i b'i sen bɔ moriya la a ma ban e n'i ma da la i b'i sen bɔ a la n'o tɛ moriya wulibali de taa ka na tɛ moriya kunifaya kun don moriya tarafata ayinu de a kɛ k'a ye de moriya ye vis a vis de n balimakɛ n balimamuso donc n balimakɛ n'e sogora bo la i jija i ka nin sɛbɛn sabu an hinɛna an balimamuso la an y'olu ta f'u ye donc an balimakɛ i b'i jija i bɛ nkunjɛ kuru kuru wolonfila i bɛ nkunjɛ kuru wolonfila ɲini n'i sogora banakɔtaga la n'i y'a nkunjɛ kuru wolonfila ɲini i bɛ alifatiya sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ wolonfila alifatiya sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ wolonfila k'a nasi bɔ alifatiya siɲɛ kɛmɛ wolonfila n'i y'a nasi bɔ i jija i ka nkunjɛ cɛman kuru wolonfila ɲini n'i y'a nkunjɛ cɛman kuru wolonfila ɲini i b'a tobi a y'a kɛ dɔrɔn n'a y'a kɛ a ka walahi i kana dɔn ne yɛrɛ i kana dɔn ne ne m'a dabɔ i k'a dɔn ne sabu karamɔgɔ caman bɛ yen u b'u sigi bɛ ne lajɛ donc n'i y'a min fɔ u b'a kɛ a y'a kɛ ne ma sanu ɲini aw fɛ n ma wari ɲini aw fɛ n bɛ k'a fɔ aw ye ala yɛrɛ kama a y'a kɛ aw yɛrɛ a kana tɔɔrɔ appel caman na walahi n balimakɛ n balimamuso n bɛ ka min fɔ aw ye wulibaliw de don tarafata ayinu de don kunifaya kun de don n'i y'a nkunjɛ kuru wolonfila ɲini o b'a sɔrɔ i y'a alifatiya sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ wolonfila i b'a nasi bɔ i b'a tobi i b'i ko n'a ye ka i jɔ fɛn dɔ sanfɛ k'i ko n'a ye n'i sogora banakɔtaga la i b'i sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ sɔrɔ a la bon n'i bɛ fɛ ka nafolo ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ teliya teliya teliya yɛrɛ la e a la o nasira wɛrɛ bɛ yen o ka teli kojugu fɛn bɛɛ tɛ fɔta ye sabu video an t'a fɛ a ka janya kosɛbɛ donc o teliman teliman o bɛ baara ni i b'o faga de donc a bɛ fɔ o ma ko warasaka warasaka kelen kelen donc n'i kora ni nin bɛɛ dɔrɔn warasaka kelen ɲini k'a faga i kelen kana a sogo dun a sogo tɛ i k'a sarakati bɔ fantan ni dɛsɛbaatɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc i yɛrɛ k'i jija i k'a kunkolo i b'a kunkolo dun i b'a kunkolo dilan i b'a kunkolo dun n balimakɛ n balimamuso nin kɛ dɔrɔn i bɛ ala jɔyɔrɔ sɔrɔ a la donc i ka banakɔtaga i y'a min fɔ o filɛ nin ye donc a nasira wɛrɛw bɛ yen an da tɛna don o bɛɛ la olu y'a telima baaraw ye olu y'a tarafata ayini ye moriya bɛɛ tɛ fɔta ye dɔw ye sɛgɛrɛla ko an bɛ dɔ fɔ donc an tɛ se ka se bɛɛ ma sabu mɔgɔ tɛna se k'a bɛɛ fɔ a bɛɛ yɛrɛ se ka fɔ fɛnɛ

a bila i kunna k'a fɔ ko kunnafɛn b'i la kunnafɛn ka baara don kunnafɛn yɛrɛ yɛrɛ de ka baara o ye sabu n'o bɛ kɛ maa o maa la donc an bɛna o yiri fɔ aw ye i b'i jija i b'a yiri bɔ a yiri filɛ nin ye a bɛ fɔ ale ma ko si i bɛ si bulu jalan min min bɔnna ka bɔ a ba la i tɛ taa kari dɛ i bɛ taa si ju kɛrɛfɛ min bira ka bɔ si ba yɛrɛ la n'a bɔnna dugu ma i b'o furabulu ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ka si fara ɲini n'i y'a si fara ɲini donc i bɛ barakante kelen kelen ɲini n'i y'a barakante ɲini i bɛ aratakurusi sɛbɛn siɲɛ wolonfila i b'o nasi bɔ donc i bɛ sɔrɔ k'a bɛɛ labɛn i b'a kɛ wusulan ye balimakɛ n balimamuso to k'a wusu i ka to ka si bulu jalan ɲini i k'i ko n'a ye koko wolonfila a bɛ kɛ sababu ye nin bɛ kɛ mɔgɔ caman na a bɛ kɛ sababu ye k'u ka ko caman datugu i jija ka nin kɛ ni ala sɔnna a ma i bɛ wilibaliw sɔrɔ nin kɔnɔ a nasira wɛrɛw bɛ yen an da tɛna se a bɛɛ ma sabu don wɛrɛw bɛ yen an b'an da don a dɔw la k'u walawala sabu ɲininkaliw ka ca donc i bɛ se ka ɲininkali wɛrɛ kɛ inshallah ɲininkali sabanan min bɛ n bolo ka tɛnkula karamɔgɔ o ye ni mɔgɔ min bɛ ka sogo wagati caman k'i bɛ kɛlɛ la i n'i teriw i ni teriw bɛ kɛlɛ la ou bien waati bɛɛ i bɛ ka sogo ko dɔ bɛ k'i gɛn ou bien dɔ i ni dɔw bɛ kɛlɛ yɛrɛ la ou bien dɔw bɛ ka marifa ci i la sogo nasira ka ca kɛlɛ nasira ka ca marifa ci wa ou bien ka ɲɔgɔn minɛ katabali ba naani ka tɛrɛ ci ou bien o de don ou bien ka koro fili ɲɔgɔn ma i bɛ sogo i ni dɔw bɛ se ɲɔgɔn ma fo a bɛ ɲɔgɔn bana ka ɲɔgɔn bana kɛlɛ la u bɛ ka ɲɔgɔn ci bolokuru la wa ou bien cili sugu jumɛn bon o kɔni n'i kɔni sogora ko mɔgɔ bɛ ka marifa ci la o ye janfa tiɲɛ ye bon n'i sogora k'i ni mɔgɔ bɛ ka masara ka sɔkɛ ta la ka ɲɔgɔn minɛ tɛlɛ ka tɛlɛ ci ka ɲɔgɔn bɔ ka bin wa olu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ i kɛlen bɛ ka dɔ ka fɛn dɔ dun dɛ i kɛlen bɛ ka dɔ ka fɛn dɔ namara k'a dun o de caman bɛ mɔgɔ caman bɛ bi sogo la n balimakɛ bon n'o mɔgɔ bi sogo la i jilaja i bɛ ka mɔgɔ min ka wari minɛ k'a dun ou bien dɔ ka hakɛ b'i kan na i jija i k'a k'a ka hakɛ lasegin n'o tɛ a man ɲi i mɔ dɛ i ka sugo ka ca o la kosɛbɛ i hakili to a la i bɛ ka mɔgɔ min ka wari minɛ k'a dun i k'i hakili to a la i wari ɲini cogo i wari dun cogo i cogo dɔn ma sabu a bɛ i n'a fɔ i bɛ ka baga i bɛ ka bin dɔ kan tari dɔ b'i bolo baara la i tɛ k'a ka wari d'a ma di cogo la ou bien i kɛn bɛ ka dɔ ka wari namara k'a minɛ i jilaja ou bien kɛn bɛ ka dɔ ka juru i kɛn bɛ ka juru minɛ dɔ la i jija k'a sara n'o tɛ a man ɲi i mɔ quoi donc mais n'i sugora ko marifa bɛ ka ci i la a bɛ i n'a fɔ janfa dɔ de kun b'i kɔ janfa in tiɲɛna balimakɛ donc o n'i b'a fɛ ka olu bɔ yen janfa ka tiɲɛ yɛrɛ pewu ou bien dɔ kɛn bɛ ka e kɛn bɛ ka dɔ ka wari dun n'a ko k'a bɛ kunko lase e ma ou bien dɔ ko k'a bɛ ba i mɔ k'i minɛ k'i datugu ou bien dɔ kɛn bɛ ka ba i mɔ ten balimakɛ nin nin yiri in tɔgɔ ko samanɛrɛ a bɛ fɔ nin ma ko samanɛrɛ yiri dɔnnaw b'a dɔn nin yiri filɛ nin ye samanɛrɛ ɲɛ bɛ kamera jɔ a la ka ɲɛ donc nin ye samanɛrɛ de ale ni laturu dɔ de bɛ u bɛ baara ɲɔgɔn fɛ n'u b'a fɔ laturu min ma ko musa ko siri musa i bɛ musa de i bɛ musa sɛbɛn n'i y'a musa sɛbɛn siɲɛ naani ni i ye muso n'i bɛ sugo na n'i ye i bɛ musa sɛbɛn siɲɛ naani mais i bɛ taa di mɔgɔ mun bɛ laturu dɔn mun tigɛ donnen don o b'a sɛbɛn a b'a fara ɲɔgɔn kan i b'a tobi n'i ye muso ye koko naani kɛ n'a ye i seko ye sarakati mun ye olu bɔ ka di dɛsɛbaatɔ dɔ ma min ye fantan dɔ walahi i bɛ sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ sɔrɔ n'i ye cɛ a sɛbɛn musa sɛbɛn siɲɛ saba i bɛ koko saba kɛ n'a ye walahi i bɛ sigi i bɛ ala jɔyɔrɔ sɔrɔ a la sabu ne bɛ ka nin di aw ma ala yɛrɛ kama aw jija a ka nin kɛ aw yɛrɛ sabu ninnu ye tarafata ayinu ye ninnu ye kunufaya kunun de ye ninnu ye wulibaliw de ye wala inshallah donc ni ɲininkali wɛrɛ bɛ yen i bɛ se k'o ɲɛfɔ ni ala sɔnna e karamɔgɔ ɲininkali naaninan min bɛ n bolo ah. o ye ni mɔgɔ min bɛ ka sugo souvent ji la ji ji k'i bɛ ji kɔnɔ i dɛsɛlen don ka i yɛrɛ bɔ ji min kɔnɔ i dɛsɛlen bɛ ka bɔ bon olu caman olu ye garisigɛ datugu de ye ni i sugora k'i bɛ ji kɔnɔ k'i dɛsɛlen bɛ ka bɔ pewu o y'i garisigɛ datugutɔla de ye n'i m'i banba i ti don da la bilen n'i ma wuli k'i jɔ ka don mori kunfaya kunun kan tarafata ayinu kan n'i ma don kodɔnnaw kan mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ni ala ka di kosɛbɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ma hami ni diɲɛ nafolo ye i bɛ wuli ka don karamɔgɔba ninnu kan u bɛ dugawu k'i ye i jija ka i jija i bangebaaw la i bangebaa musoman i bangebaa cɛman i jija k'i janto olu la i seko ye wari mugu min ye a ta ka d'u ma kana wari den d'u ma dɛ wari mugu ta i ka so kɔnɔ dɔrɔn ka taa ko aa ma n y'a ni ŋaniya ni y'a minɛ k'a dun kana fɔ k'a don fɛn na dɛ a minɛ k'a dun fɛn o fɛn y'i diya a don a la n'i yɛrɛ bangebaaw tɛ yen misiri dɔ lajɛ ala ɲɛsiranɲɛbaga dɔ lajɛ i seko ye min ye fantan dɛsɛbaatɔ dɔn min bɛ kamana gan yɛrɛ bɛ min na nafolo dɔ ta dɔrɔn ka taa d'a ma n'o tɛ i ka ko man ɲi dɛ donc o yiri o yiri fɛnɛ bɛ yen n'u b'a fɔ yiri ma ko voilà voilà ale yiri filɛ nin ye donc i b'i jija i bɛ nin yiri in ɲini i bɛ koko koko wolonfila kɛ ni nin yiri in ye walahi n balimakɛ n balimamuso ninnu ye wulibaliw de ye n'i bɛ siga a la nin yiri in i bɛ nin ɲini o ni gababilen ladon n'i ye gababilen ladon ɲini o ni sunsunfin sunsunfin donc i bɛ sunsunfin ɲini o fara i bɛ jala kɔrɔn ni tilebin ni bani baba bɔ i b'olu fara ɲɔgɔn kan donc i bɛ suratulu yasin i bɛ mɔgɔ dɔ ɲini min bɛ suratulu yasin dɔn donc i bɛ ninnu yiriw fara ɲɔgɔn kan i bɛ mɔgɔ bila u bɛ suratulu yasin sɛbɛn siɲɛ siɲɛ wolonfila suratulu yasin kɔnɔ mubini mubini bɛ yasin na yasin kelen o kelen mubini wolonfila de bɛ yasin kelen kelen bɛɛ la a mubini ninnu fɛn o fɛn ni ɲɔgɔn cɛ i jija donc i bɛ alifatiya de don a mubiniw bɛɛ kɔnɔna na ka taa alifatiya i b'a don a mubiniw kelen kelen bɛɛ kɔnɔ donc i bɛ yasini sɛbɛn siɲɛ wolonfila nasi i b'o ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan donc i bɛ sɔrɔ k'a ni yiri ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc n'i y'a ni yiri ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc o la i bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ fɛn dɔ sanfɛ i bɛ ko n'a ye i bɛ ko n'a ye dɔgɔkun tile wolonfila dɔgɔkun tile wolonfila n'i tilara ko la jinɛ sagajigi jɛman kelen ɲini n'u b'a fɔ ko sagajigi jɛman i b'o faga k'o kɛ saraka ci n balimakɛ n balimamuso ni ala sɔnna a ma i bɛ wulibaliw sɔrɔ a la inshallah donc o la an balimaw donc o la ni sogo ni min bɛ yen sogo nasiraw ka ca donc don n'a nata an bɛna an da don a la an bɛna walawalali kɛ aw ye inshallah sabu an tɛna se k'an da don nin bɛɛ la bi ni ala sɔnna a ma donc ni ɲininkali wɛrɛw bɛ yen

pɔnti yɛrɛ yɛrɛ n'i y'a pɔnti ɲini donc i b'o baara kɛ ni pɔnti ye a baara bɛ labɛn ni pɔnti de ye sabu baara mun don ko nɔgɔ tɛ dɛ ale bɛ baara ni cɛ bi saba de nasira bɛ yen a cɛ bi saba nasira bɛ yen an b'o baara kɛ mɔgɔ ye o la mais ale bɛ baara ni fɛn dɔ de ye donc a ma se an k'o da don bɛɛ la mais ni mɔgɔ min ko ko k'i ka fɛn dɔ datugu n wele a la donc n'i y'an wele a la donc an b'a baara bɛɛ kɛ a musaka bɛɛ lajɛlen n bɛ se k'a nɔgɔya i ye dɔrɔn n b'a bɛɛ kɛ waa bi wɔɔrɔ hani i bi minɛ ka datugu sini n'an y'a baara kɛ bi ni ala sɔnna a ma i bɛ welebali sɔrɔ a la hani bi a k'a kɛ kojugu dɔ ye sa ou bien dɔ bagara i ma k'a b'i minɛ k'i datugu ou bien e bɛ yɔrɔ dɔ la k'e balannen don de ou bien a kɛra kunko dɔ bɛ ka bin i kan de k'a ko datugu yɔrɔnin kelen pe cɛ bi saba an b'o baara kɛ n'o ye cɛ bi saba sabu n'i y'a cɛ bi saba dɔn i ti sɛgɛn fiyewu cɛ bi saba nasira ka ca dɛ cɛ bi saba a nasira telima telima an tɛ se k'an da don a bɛɛ la k'a fɔ donc o bɛ baara ni cɛ bi saba de pɔnti la ka taa gengen a gengen yɔrɔ bɛ yen donc a ma se an k'o bɛɛ fɔ mɔgɔ ye quoi sabu fɛn dɔw bɛ yen olu ti fɔ fɛn dɔw ye secret ko ye olu ye sokɔnɔ ko ye karamɔgɔya yɛrɛ bɛɛ tɛ kɛnɛma ko ye fɛnɛ dɔ bi fɔ bɛɛ tɛ se ka fɔ donc o bɛ taa baara de an b'a gengen olu ye kun faya kun de ye a kɛ n k'a ye kun faya kun e m'a mɛn karamɔgɔ da ko kun faya kun olu ye kun faya kun ɲɛ tugu n'a yɛlɛ ta kana to la olu ye sabu fɛn dɔ bɛ ka bin e kan n'a ma kɛ sisan sisan sisan sisan a ti ɲɛ f'a ka kɛ sisan sisan sisan k'a kɛ dɔrɔn k'a ye de a kɛ n k'a ye olu ye kun faya kun de ye olu ye tarafata ayinu de ye voilà donc a bɛ fɔ olu ma ko kun faya kun a gengen dɔrɔn o y'a bannen ye a bɛ i n'a fɔ i y'a bitɔn digi quoi ka bitɔn digi dɔrɔn lumière bɛ mɛnɛ direct o de y'o ye quoi. karamɔgɔ ɲininkali dɔ bɛ ne bolo ka kɛ aw yɛrɛ karamɔgɔw la. kosɛbɛ. ee aw karamɔgɔw mɔgɔ minnu bɛ na aw fɛ yen nɔ u kunkow la mhm. olu tɛ. olu ka wariko tɛ ɲɛ sɔrɔ mais aw karamɔgɔ i n'a fɔ ne ma don o don dɔ de bɛ fara aw ka nafolotigiya kan ka taa bon mun b'o kɛ an balimakɛ i y'a kuma ba fɔ nin ye i y'a kuma belebele yɛrɛ de fɔ nin ye sabu mun na mun na dɔw bɛ yen u bɛ wuli ka se karamɔgɔ ma u mago ti ɲɛ mais est-ce que ale sera karamɔgɔ ma a dara karamɔgɔ yɛrɛ la ka na fɔlɔ est-ce que e bɛ ka karamɔgɔ yɛrɛ wele ka kuma karamɔgɔkɛ fɛ ko karamɔgɔ k'e yɛrɛ mago dilan est-ce que e yɛrɛ dalen don karamɔgɔkɛ yɛrɛ la fɔlɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ karamɔgɔw wele u yɛrɛ dan tɛ karamɔgɔ la dɔw bɛ yen u bɛ wuli ka se karamɔgɔkɛ ma u ma da a la est-ce que ne dan bɛ ala la yɛrɛ ni e ma da ala la est-ce que e bɛ ala sɔrɔ e bɛ ka seli min kɛ dɛ k'i ɲɛsin kɔrɔn ma ka ala ka seli e ɲɛsilen don alikaba ma hali kɔrɔn yɛrɛ tɛ dɔw bɛ fan dɔ fɛ i b'a sɔrɔ olu ni tɛ alikaba fan fɛ e ɲɛsilen don e bɛ ka seli ala ye ka tilen alikaba ma mais est-ce que e dalen don ala la fɔlɔ ni e ma da ala la est-ce que e bɛ ala sɔrɔ e ma da ala la est-ce que e bɛ alijinɛ yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ e bɛ ka na karamɔgɔkɛ fɛ est-ce que e yɛrɛ dan bɛ karamɔgɔ la karamɔgɔkɛ bɛ ka fɛn min fɔ e ye e ma da la est-ce que mago bɛ dilan dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n b'a essayer de dɔw yɛrɛ ko ko n donna a bɛɛ la k'a ma ɲɛ mais e donna min na est-ce que e yɛrɛ kun dara karamɔgɔkɛ la ka ɲɛ yɛrɛ fɔlɔ dɔw b'a fɔ ko u bɛ ka siga siga quoi e bɛ ka siga ala la est-ce que e bɛ alijinɛ yɛrɛ sɔrɔ dɔw bɛ siga siga ko est-ce que alijinɛ ni jahanama yɛrɛ tiɲɛ donc u bɛ ka seli fila fila de b'u kunkolo la u bɛ ka seli u ma da ala la u ma da a kira yɛrɛ la dɔw bɛ seli ten u ma da ko la fɛnɛ ni e ma da ala la est-ce que e bɛ alijinɛ sɔrɔ bon ni e dalen don karamɔgɔ la ni karamɔgɔ y'a min f'i ɲɛna i bi sɔn o ma de e e nana karamɔgɔkɛ fɛ yen ni karamɔgɔ ko ye ko e ma k'e ka na nin miliyɔn tan ye e ko ko non k'o t'i kun ko min b'e kun k'o bɛɛ waa duuru mais est-ce que o bɛ se ka miliyɔn tan affaire kɛ yan karamɔgɔkɛ y'a ka ala tɔgɔ ɲini cogo min na est-ce que e b'o dɔn o de la mun b'a fɔ k'u bɛ karamɔgɔ yɛrɛ tɛrɛmɛ quoi ne dabali bɛ ban u la ee karamɔgɔkɛ y'a fɛn min ɲini san fila san saba u wɔsilen u bɛ hinɛtɔ ko la donc olu bɛ ka olu bɛ ka ala minɛ karamɔgɔkɛ sɛgɛnnenba o kɛ bɛ ka ala tɔgɔ ɲini tiriki tɔrɔgɔ ni hinɛtɔ ko la ni karamɔgɔkɛ ko e ma k'i ka na nin min ye sabu ale de y'a karamɔgɔ barika ɲini n'a ala tɔgɔ in ta k'a d'a ma mais ni karamɔgɔkɛ y'a min f'e ɲɛna e ti sɔn o ma i b'a fɔ k'o t'i kun ee waa tan o bɛ se ka waa mugan affaire kɛ yan waa mugan o bɛ se ka waa waa bi naani affaire kɛ yan a ti se o e e karamɔgɔkɛ y'a ala tɔgɔ ɲini a bɛ miliyɔn kɛmɛ bɔ e bɛ na nin waa duuru ye waa tan ko karamɔgɔkɛ k'o baara kɛ o bɛ sɔn o ma karamɔgɔkɛ bɛ min ka nɔgɔ dɔrɔn ale b'o kɛ de sabu baara dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ u kɛli man nɔgɔ u musaka man nɔgɔ mais ni e ye wariden dɔ yira karamɔgɔ la karamɔgɔ fɛnɛ bɛ fɛn dɔ ta k'a d'i ma de i ni min ka kan a b'o d'i ma de mais karamɔgɔ yɛrɛ bɛ min kan yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ karamɔgɔkɛ min b'a to karamɔgɔkɛ yɛrɛ bɛ ka don da la karamɔgɔkɛ bɛ ka fɛn sɔrɔ mais e bɛ ka na karamɔgɔkɛ fɛ yen mɛ e tɛ ka se ka fɛn sɔrɔ e yɛrɛ b'a lajɛ e yɛrɛ eseke dan bɛ karamɔgɔ la eseke e yɛrɛ bɛ ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ ɲini k'a dɔn fɔlɔ a sabu ni e bɛ fɛ ka ala tɔgɔ yɛrɛ ɲuman sɔrɔ sabu ne yɛrɛ bɛ min kan ne ko ko ne b'o kɛ e ye bi ko ne b'o di e yɛrɛ ma bi kariya ti ko e yɛrɛ la k'a fɔ ko e bɛ don a da fɛ sabu ne yɛrɛ ala tɔgɔ min bɛ ne yɛrɛ bolo ne yɛrɛ bɛ min kan ni ala cɛla la yɛrɛ sabu ne yɛrɛ y'o sɔrɔ cogo min na ne y'o sɔrɔ fo miliyɔn bi duuru de miliyɔn bi duuru n kalila ala ka kuranɛ na n kalila n ka hɔrɔnya ni n ka danbe la ni n y'aw nɛgɛn ala kana to n na ni n y'aw nɛgɛn ala kana to n na a bɛ n ni kuranɛ cɛ sabu ne yɛrɛ bɛ min kan ala tɔgɔ min kan o ye ala ka kuranɛ de ne bɛ ala ka alikuranɛ kɛmiliw sabu o baara bɛ kɛ ni ala ka kuranɛ kɛmiliw de ye n'o fɛn ɲɛna bi n balimakɛ n bɛ k'i ɲininka de eseke e bɛna sɔn ka kariya ka don a da fɛ yan ne ko e ma k'e ka na ni miliyɔn kɛmɛ eseke e bɛ sɔn ayi e ti da la n b'a fɔ ko cɛn tɛ e b'a fɔ ko yan ne ye miliyɔn kɛmɛ d'i ma n'i mago ma ɲɛ don eseke n ba i bɛ n ka wari segin i t'a segin e b'o e b'o fɔ de depi e b'o fɔ yɔrɔ min na hali ne y'a kɛ ka d'e ma i mago ti ɲɛ sabu e bɛ ka don a la filan filan de la gaɲɛ ani pɛridi e bɛ ka don o de la o de la hali e mago ɲɛna o karamɔgɔ e mago ɲɛna e mago ma ɲɛ sabu ala de ye ko nɔgɔyabaga ye a bɛ i n'a fɔ e e ma da ala la kuwa karamɔgɔkɛ dun ti ala ye ale bɛ ka ala tɔgɔ de ta ka di e ma ɔ n'e sigara fɛn min na o ti fɛn ɲɛ ye o ala ti barika yɛrɛ don la fɛnɛ e bɛ k'i bangebaa dugawu ɲini mɛ e bɛ ka siga la eseke n ka n ka dugawu ɲini n ma n ka dugawu ɲini nin yɛrɛ nin ye adamaden ne yɛrɛ adamaden eseke n ka n ka barika ɲini eseke e bɛ barika yɛrɛ sɔrɔ i tɛ barika sɔrɔ olu de la sabu mɔgɔ caman bɛ yen u dan tɛ ala tɔgɔ yɛrɛ ɲuman na u dan t'a la n'o tɛ ne yɛrɛ bɛ min kan o filɛ a ta ka di an ka yiri la ne yɛrɛ bɛ min kan o ye tarafata ɲun de sabu ale wusulan de a n kalila ala la sabu ale bi baara de ni ala ka kuranɛ de kuranɛ kelen kelen an b'ale baara de sabu i bi cɛ wolonfila de ɲini cɛ wolonfila cɛ wolonfila n bɛ ka don dɔɔni baji de kɔnɔ nin a bɛ n ni kuranɛ cɛ ne ta in tɛ n'i ka kuma in tɛ n kalila kuranɛ bonya na ne ti n da don na komi n fɔ mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ sabu ne yɛrɛ adamadenw dalen tɛ ko la kuwa mɔgɔw dan tɛ ko la o de la k'i ka fɛn ɲɛnama ta e yɛrɛ bɛ fɛn min kɛ e yɛrɛ b'a dɔn fɛn min ye kunufaya kunu ye i b'a dɔn adamadenw ti da la yɛrɛ k'u bɛ don a da fɛ e u bɛ da mun na n'i ko ko fɛn ye waa kelen ubiyɛn waa fila ubiyɛn waa duuru ubiyɛn waa tan tari waa mugan e waa bi saba i yɛrɛ bi olu mun f'u ɲɛna dɛ u bɛ to k'u ka wariw ta ka don o la e bolo ko de bɛ se ka dalu ɲɛnama sɔrɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ɲɛ bɛ karamɔgɔba fɛn o fɛn na ko tɔgɔ b'u la jamaba b'u kun jamaba tugulen don kuwa etazi b'u bolo mobilibaw b'u bolo e bolo ko ala tɔgɔ ka taa waa tan ubiyɛn waa mugan fɔ ka tila ka karamɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ k'an y'an ka wari d'a ma ko mago ma ɲɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ɛsike e delila ka miliyɔn tan jɛ bɔ ka di karamɔgɔ ma fɔlɔ k'a baara kɛ k'e mago ma ɲɛ e ma deli k'o kɛ o e delila ka e bɛ taa mobili ba e bɛ taa mobili san waa waa waa mugan ubiyɛn waa bi saba mɛ ɛsike e delila ka waa bi saba jɛ ta ubiyɛn ka taa di karamɔgɔkɛ dɔ ma k'a ka ala deli k'i ye e karamɔgɔkɛ bɛ sɔn k'i ka miliyɔn tan minɛ ubiyɛn miliyɔn mugan minɛ tari miliyɔn bi duuru minɛ ka o bila a kun ten k'ale ti baara kɛ e ni kuranɛ cɛ e yɛrɛ hakili bɛ sɔn o ma sabu nin min filɛ nin nin baara man nɔgɔn nin ye wusulan de ye wusulan don sabu an b'ale labɛn cogo min na n balimakɛ e ka kuma kama de o de kama n bɛna n da don a la k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna bi sabu mɔgɔ t'i dala tiɲɛ bi k'i ka kuma fɔ sabu adamadenw dan tɛ ko la o de la i b'i ka ala tɔgɔ ɲɛnama ta i yɛrɛ b'a baara i yɛrɛ ye n'u ye wari min d'i ma wari ni min d'i ma i b'o baara de k'u ye mɛ i yɛrɛ bɛ min kan n'o ye kun fayakun ye i b'o k'i yɛrɛ ye donc nin min filɛ nin bɛ baara ni nin ye ala ka kuranɛ de an bɛ kamalen wolonfila ɲini cɛ wolonfila mun ma deli ka jɛnɛya kɛ fiyewu mun ma deli ka jɛnɛya kɛ mun ye ala ka kuranɛ kalan k'a tawusiri ka kuranɛ bise ka don kunkolo la olu de b'a sɛbɛn mun ma deli ka jɛnɛya kɛ mun ma deli ka jɛnɛya kɛ o cɛ wolonfila o bɛ kuranɛ sɛbɛn siɲɛ wolonfila de ala ka kuranɛ kamilu dafalen k'a sɛbɛn siɲɛ wolonfila k'o nasi bɔ a nasi dɔ filɛ nin kɔrɔ nin y'a nasi de ye ala ka kuranɛ siɲɛ wolonfila nin y'o nasi de ye a nasi filɛ nin ye n balimakɛ ne bɛ nin de kan a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n'i ka kuma tɛ ne ti n da don a la ko n b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna sabu nin bi baara di an bɛ nin sɛbɛn mun ma deli ka jɛnɛya kɛ olu b'a sɛbɛn siɲɛ wolonfila siɲɛ wolonfila de a bɛ sɛbɛn ka bɛn waati dɔ de ma waati dɔ kɔnɔ a bɛ sɛbɛn olu waati waatiw de la jumadonyaw o ni lɛ o ni ntɛnɛndonyaw a bɛ sɛbɛn ka bɛn mawuludu kalo o ni asura kalo o ni sunkalo tile mugan ni hakɛ dɔ an b'a sɛbɛn olu kɔnɔna na sabu n'u y'anw ka sɛgɛrɛ de anw tɛ an da don na k'an b'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye an t'an da la tiɲɛ o mɛ n'an ka maaba kelen kelen mun donna an kan mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ dalen don an na n'u sɔnnen don an ye an b'a kɛrɛnkɛrɛn k'a di olu de ma kelen kelen mɛ an t'an da don na k'an bɛ nin fɔ sabu erezo tiɲɛnen don fan bɛɛ kɛra fura ɲagaɲagaw adamadenw tɔɔrɔlen don mɔgɔw kamana gannen don mɔgɔw tɔɔrɔlen don adamadenw yɛrɛ bɛɛ kunkolo ɲagaminen bɛɛ kɛra fatɔ ye mɔgɔw kɛra fatɔ de i yɛrɛ bɛ fɛn fɔ dɔw yɛrɛ u t'a dɔn yɛrɛ e bɛ ka min fɔ yɛrɛ donc o de la an b'a labɛn ka nin yiri ale yiri bɛ yen a yiri bɛ yen sabu a n'a yiri de bɛ baara a n'a yiri sabu yiri min bɛ na yiri wolonfila de bɛ na mangoro ladɔn b'a la gababile ladɔn b'a la ngunjɛ b'a la bɔn a yiri tɔw bɛ yen fɛn bɛɛ tɛ fɔta ye sabu an b'a yiriw labɛn o ni kun fayakun yɛrɛ bɛ yen o dalu bɛ yen n'o ye ya wadudu fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ bɛ labɛn o adadu bɛ yen an b'o fara kan siɲɛ waa mugan ani dɔɔni fɛn bɛɛ tɛ fɔta ye donc an b'a labɛn ka wusula labɛn nin y'a wusula ne yɛrɛ de bɛ nin wusu nin ti ka feere mɔgɔ ma dɛ mɛ n ka mɔgɔ kelen kelenw bɛ yen jamana kɔnɔ mali kɔnɔ dɔw bɛ kɔfɛ jamana na ameriki an balimakɛ dɔ bɛ ameriki o ni faransi jamana dafɛ jamana ninnu caman bɛ yen n ka kiliyan ɲɛnama ɲɛnamaw bɛ yen n b'a di olu dɔrɔn de ma hali minisiri dɔw yɛrɛ bɛ nin kan komi mɔgɔ tɔgɔ fɔ man ɲi mɔgɔba dɔw bɛ yen n'i ye olu tɔgɔ fɔ e yɛrɛ dabali bɛ ban olu bɛ nin kan an tɛna an da don fɛn bɛɛ la ka fɔ donc o de kama ni e ko k'an k'a di e bɛ fɛ an k'a di mɔgɔ ma ou bien cogo di. aa ah, bɔn ni mɔgɔw tun y'a sɔrɔ walasa ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ. bɔn ni e yɛrɛ ko ten k'an k'a di mɔgɔw ma. sabu n tɛ fɛ k'a di mɛ n'i ko k'an k'a di adamadenw ni tan n'i ma waa kɛmɛ ni waa mugan di an t'a d'i ma waa kɛmɛ ani waa mugan n'i ko k'an k'a d'i ma waa kɛmɛ ani waa mugan an b'a dɔ labɛn an b'a d'i ma sabu ale baara man nɔgɔn sabu kuranɛ bɛ sɛbɛn de siɲɛ wolonfila k'o nasi bɔ ka k'a la donc mɔgɔ mun b'a sɛbɛn mun ma deli ka jɛnɛya kɛ i b'a dɔn o sɔrɔ man di bi an bɛ don min na komi bi a mɔgɔw sɔrɔ man di mɛ a caman bɛ yen mɛ an b'a ɲini kelen kelen kelen kelen mɔgɔw cɛla ka taa cɛla ka taa kelen kelen kelen kelen dɔnku o nasi an y'a bɔ k'a labɛn ka wusula labɛn k'a ban dɔnku n'i kɔni mago b'a la an b'a d'i ma waa kɛmɛ ani waa mugan waa kɛmɛ ni waa mugan dɔnku n'i dan b'a la i bɛ don a la n'i yɛrɛ ma da de i b'a to yen

78 03 05 49 donc an balimakɛ n kalen ala la n b'a dɔɔni ta ka d'i ma a bɛ n ni kuranɛ cɛ n kalen kuranɛ bonya na i bɛna a jaabi fɔ n ɲɛna tile tile hakɛ dɔ bɛ yen i bɛna a jaabi dɔ fɔ n tɛna o kuma fɔ video yɛrɛ la n bɛna a d'i ma hakɛ dɔ bɛ yen walahi i bɛna a jaabi fɔ n ɲɛna o la sabu n'i y'o fɔ mɔgɔ bɛna a fɔ ko n b'a fɛ olu ka da n na aw kana da ne la yɛrɛ sabu n'i y'a ta k'a fɔ ko n b'a f'i ɲɛna a b'i mago ɲa a ka a ti ne t'o f'i ɲɛna yɛrɛ hal'i mago ma ɲɛ o y'i kunko de ye n'i dara a la i b'a ta n'i ma da a la i k'a to yen sabu baara min don baara denni tɛ n'i dara a la i k'a ta n'i ma da a la i b'a to yen i y'a faamu wala sabu dɔw b'a fɔ n'i y'a ta est-ce que n'i mago ma ɲɛ n ka wari i mago ma ɲɛ i ka wari a banna n y'i ka wari minɛ n y'a dun sabu e de y'i ka wari di ne ma n y'a minɛ ɔ n'i mago ma ɲɛ o y'i kunko de ye n'i dara a la i bɛ don a la i b'a ta n'i yɛrɛ ma da a la a to yen a ma dabɔ e yɛrɛ ka da a la kama yɛrɛ n'i mago b'a la an b'a d'i ma waa kɛmɛ ni waa mugan waa kɛmɛ ani waa mugan i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ko k'an k'a c'i ma i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a c'i ma ou bien n'i bɛ bamakɔ yan ou bien n'i ka mɔgɔ bɛ mali la a bila ka na an b'a d'a ma waa kɛmɛ ani waa mugan sabu an bɛna a di mɔgɔ ma sabu i b'a dɔn k'a fɔ ko dangaden tɛ nin wusu dangaden ti ko n'a ye sabu i bi dɔ kɛ i bɛ dɔ wusu i bi ko ni dɔ ye sabu a koli don de b'a la fɛnɛ olu bɛɛ tɛ fɔta ye n'a dir'i ma a kɛcogo de bɛ f'i ye donc asalamu aleykum warahamatulayi taala wa barakatu don wɛrɛ ni ala sɔnna a ma sogo kɔrɔ an bɛna an da don a caman na an bɛna a baara cɛ aw ye ni ala sɔnna a ma asalamu aleykum warahamatulayi taala wa barakatu